Bhuel, tá mé anseo anois le Eoin Ó Fátharta agus tá tú anseo anois le thart ar bliain, nó mar sin, an bhfuil? Tá, thart ar sin, sea. Ó, sea. Sea. Agus céard a cheapas tú de Inis Oírr? Is breá liom Inis Oírr. Ó, sea. Tá neart ag dul ar aghaidh anseo. Tá amharclann álainn ann, Áras Éanna, agus tar éis go leor sult a bhaint as a bheith i gciorcal léitheoireachta anseo chomh maith, léigh muid an t-uafáis rudaí. Ó, sea, sea, sea. Sea, agus an nádúr chomh maith. Bíonn an aimsir fiáin chomh maith anseo, go háirid i gcomparáid leis an oirthear. Ó, sea, go háirid, sea. Bíonn siad deas Ach tá chuile rud just bog i mBaile Átha Cliath agus sa taobh thoir, gan siúl, a thuar. Tá, tá. Níl siad chomh fiáin nó is atá anseo ach sea, mar sin is dóigh go bhfuil, caithfidh sé go bhfuil seó focla foghlamtha agat, focla a bhaineas le Inis Oírr a bhfuil nó cupla ceann ar aon chaoi b'fhéidir.

bíonn, bíonn seó cac na n-éanachaí corcra mar sea, sin, sin leideanna, sin comhartha go raibh siad ag ithe na puiteachaí ach ehm bhfuil, bhfuil eh ceann nó péire eile bhí tú a' rá ansin a raibh? Eh is dóigh go bhfuil ehm spás eh, thuig mé an focal sin cheana ach ní raibh fhios a'm go raibh tú in ann é a rá sa gcomhthéacs eile, ag caint faoi cúrsaí ama, an bhfuil sé de spás dhuit, é sin a dhéanamh, an bhfuil sé de spás dhuit fanacht níos mó, fanacht thart? Sea, suimiúil, an-suimiúil. Agus bhfuil fhios a'd an focal, mar a dúirt mé sin, an focal seó, seó, sin sórt focal Inis Oírr freisin, bhfuil le go leor, le go leor. Mar sin, tá seó focla agat, mar sin, caithfidh sé go bhfuil. Is dóigh go bhfuil. Sea, agus bíonn tú ag plé le staitisticí nach ea, agus bhí an daonáireamh déanta anuraidh, agus má tá tú in ann inseacht dom céard, cén chaoi a bhfuil Inis Oírr maidir leis cúrsaí Gaeilge agus an stádas, mar a déarfá? Sea, bhí ceist ann faoi ehm Gaeilge as, agus I 2011 dúirt 98% de mhuintir na háite go raibh an Ghaeilge acu ach tá sé sin tar éis titim go 80% anuraidh. Agus bhí ceist eile ann faoi cé chomh minic is a labhraíonn tú do chuid Gaeilge agus Ó thaobh na cainteoirí laethúla de, dúirt 68% de mhuintir na háite gur labhair siad í go laethúil, taobh amuigh den chóras oideachais, anuraidh. Sin laghdú mór chomh maith. Sin laghdú mór. Tá sé scanrúil, i ndáiríre, déarfainn. Agus bhí tú ag rá ansin freisin go bhfuil céatadán áirid ann ab ea, má tá sé faoi? Sea. Sea. De réir an taighde, bíonn céatadán ann, 67%, nuair a laghdaíonn an céatadán cainteoirí laethúla faoin céatadán sin, bíonn titim tubaisteach ann agus laghdaíonn an céatadán i bhfad níos sciobthaí ina dhiaidh sin. Sea, sea. Is sainiúil mar sin, de réir sin,

Cé tú tá sé? Tá, tá, tá, tá sé faoi anois, sea, agus tá. Sin an t-am. Bhuel, nuair a bhí mise ag fás aníos, agus bhí an rud faoi Inis Meáin ariamh go b'é an áit is láidre le Gaeilge, b'fhéidir, in Éirinn, gan bac le in Árainn, ach dia duit as an scánnadh, bhí sé laghdaithe chomh mór sin. Tá. 64%, is mar 67% ar bith a bhí tú a rá, má tá tú faoi sin. Tá sé an-deacair theacht ar ais. Is céard faoi Inis Mór nó tá ina chuideanna ab ea Inis Mór nó? Sea, tá an scéal níos measa arís ar Inis Mór ach bíonn cuideannaí, tá Inis Mór gearrtha suas i gcuideannaí éagsúla. Bhí an scéal is dearfaí is dóigh.

Tá sé sin scanrúil. Bhuel, caithfidh muid rud éicint a dhéanamh faoi sin ar aon chaoi, agus teastaíonn níos mó daoine ar nós thú féin a thíocht go Oileáin Árann, b'fhéidir, agus daoine atá suim acu i nGaeilg sa dtaobh ach sea, ach sin sin na figiúirí agus ní, ní, mar a déarfá ní insíonn na huimhreacha bréaga, sea, tá siad soiléir agus sea an 68 Gabh mo leithscéal an seasca seacht faoin gcéad, ba cheart dom a rá. Sea. An seasca seacht faoin gcéad sin, níl tú ag iarraidh faoi sin. Tá Inis Oírr díreach ar éigin os a chionn sin. Inis Meáin, faraor, agus Inis Mór, tá siad faoi sin. Tá. Mar sea, tá súil agam, le cúnamh Dé, go mbeidh daoine, go ndúisfidh muintir na háite, muintir Oileáin Árann, agus go mbeidh, go spreagfaidh sé seo iad le, tá a fhios agat, níos mó Gaeilge a labhairt agus, Nuair atá sé ag na bpáistí, mar tá nuair a saibhreas ann, chomh maith atá na focla sin, na focla sin tá fólam tá. Mar ní há tá sin sa scoil mar a clé nó é ná saibhreas a ní há. Ní há. na potechaí agus agus

Scairte, scairte go láidir is go breá, tá súil agam. Ach sea, sin é mar sin, bhí sé an-deas labhairt leat agus tá na figiúirí agat agus na staitisticí sin agat agus tá súil agam aon dhuine atá ag éisteacht leis seo go mb'fhéidir go spreagfadh sé iad le níos mó Gaeilge a labhairt nó níos mó iarrachtaí a dhéanamh b'fhéidir, tá súil agam. Eh, bhí sé an-deas caint leat agus feicfidh mé ar ais thú. B'fhéidir go mbeidh muid ag caint Gaeilge anois tar éis seo. Sin é. Sin é mar sin slán go fóill.